Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Pamene anthu amakhala akunena zoyipa zambiri zokhuza boma lakale la Democratic Progressive Party DPP lomwe linkatsogoleredwa ndi a Peter Mutharika, anthu ena amakhala akukamba za ubwino wawo womwe amkakonda kusamanga anthu pa zifukwa za ndale. Anthu ambiri Okonda chipanichi kuphatikizapo mlembi wamkulu wa chipanichi a Grezelder Jeffrey akhala akumanena kuti mtsogoleri wakaleyu anali munthu okonda mtendere komanso kutsata mfundo zenizeni za democracy. Izi zikupherezera ndi mmene zinthu zikukhalira panopa pomwe a Lazarus Chakwera akulamulira dziko lino popeza anthu angapo amangidwa kamba kodzudzula mtsogoleriyu malingana ndi mmene akuyendetsera boma lake. Anthu ambiri mdziko muno akudandaula popeza zinthu zakwera kwambiri mitengo komanso mfundo zawo zambiri zomwe anali akulonjeza Anthuwa pa misonkhano yawo yokopa anthu pa nthawiyo sakuzikwaniritsa ndipo chomwe akutha kupanga ndikunamizira matenda a kolona komanso nkhondo ya ku Ukraine. Ndiye anthu mdziko muno akayankhula mowonetsa kusakondwa ndi mmene zinthu ziliri panopa, basi ndiye kuti ukumatha kumangidwa, makamaka kuyankhulako kukachitikira pa masamba a mchezo a pa internet monga pa Facebook komanso pa WhatsApp. Chaka chatha, mtsikana wina yemwe ndi wa zaka 21 zakubadwa ndipo amachokera ku Chigwirizano mu mzinda wa Lilongwe, yemwe dzina lake ndi Chisomo Makala anamangidwa ndi apolisi kumeneko kamba kakuti anagawa pa magulu a mchezo a pa WhatsApp kanema wina yemwe amaonetsa kuti akunyoza mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Iyeyu msungwanayo anagawa kanemayu pa gulu lina lotchedwa Mandota Comedy pomwe pali anthu osiyanasiyana ndipo anthuwa amakhala akugawana zosiyanasiyana zokhuza nthabwala. Msungwanayu patapita masiku angapo anatulutsidwa pa belo ya ku bwalo la milandu ndipo mpaka pano sizimadziwika kuti mlandu wakewu udzalowanso liti ku bwaloli. Mmwezi wa April mu chaka cha 2022, mkulu wina wotchedwa Dauka Manondo yemwe ndi wa zaka 51 zakubadwa ndipo amakhala mu mzinda wa Lilongwe anamangidwa atalemba mawu ena omwe malingana ndi apolisi anati ananyozetsa kulemekezeka kwa mzimayi. Iwotu kudzera pa gulu lina la patsamba la pa WhatsApp lotchedwa Our Social Square anaika chithunzi china chomwe chimaonetsa nduna ya za ntchito a Vera Kamtukule akuperekeza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima ku bwalo la ndege la Kamuzu International pomwe amapita m'dziko la United States. komwe amakatenga nawo mbali pa msonkhano wokhuza za chuma omwe limapangitsa ndi bungwe la United Nations. Ndipo chithunzi china chinali chowonetsa a Vera Kamtukule omwewo akulandira mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera ku bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe pomwe amachokera mdziko la Mozambique komwe amakagwira ntchito zina za boma. Pansi pa zithunzi ziwirizi A Dauka Manondo analemba mawu omwe anatanthauza kuti a Vera Kamtukule ali pa ubwenzi wogonana ndi atsogoleri awiriwa. Mneneri wa polisi mu mzinda wa Lilongwe a Hastings Chigalu potsimikiza za kumangidwa kwa mkuluyu anati azimayi ena okwana asanu anapita ku polisi ya Lilongwe komwe anakadandaula m'malo mwa ndunayi zokhuza zonyozetsa ulemu wawo wa andunawa pa zomwe a Manondo analemba pa gulu la mchezolo. Mukuyankhula kwa mneneri wa polisiyu anati iwowa amangidwa kamba komnyoza mzimayi ndipo aphwanya gawo section 86 la malamulo la Cyber Crimes Act lomwe limaletsa aliyese kunyoza mnzake kudzera pa masamba a internet ndipo pa 1 May mu chaka cha 2022, Mkulu wina yemwe amagwira ntchito ngati namwino pa chipatala cha boma cha Ntcheu anamangidwanso kamba koyankhula mawu omwe anali onyoza mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera. Mkuluyu analemba mawu onyoza mtsogoleriyu pa gulu lina lomwenso ndi la pa WhatsApp pomwe mamembala ake amakhala akukambirana nkhani zokhudzana ulamuliro wabwino. Iyeyu mwa zina amadzudzula mtsogoleri wa dziko linoyu kunena kuti palibe chomwe wachita nkusintha miyoyo ya anthu mdziko muno ndipo zomwe analonjeza sanazikwaniritse. Kumangidwa kwa mkuluyu yemwe dzina lake ndi Chidawawa Mainje ndipo ali ndi zaka 39 zakubadwa kunadabwitsa akatswiri ena omwe amamenyera ufulu wachibadwidwe. m'dziko muno. Malingana ndi a Michael Kaiyatsa yemwe ndi mkulu wa bungwe la Centre for Human Rights and Rehabilitation lomwe limamenyera ufulu wachibadwidwe anati kumangidwa kwa namwinoyu kukuonetsa poyera kuti boma likumuphwanyira ufulu wake woyankhula zakukhosi. Iyeyo anapitiriza kunena kuti Munthu yemwe anamangidwayo amayankhula za kukhosi kwake za mmene dziko likuyendera ndiye poti zinthuzi ndi zoti sizinasangalatse mtsogoleri wa dziko lino ndipo ngakhale zili choncho iyeyu amangopereka ndemanga chabe ndipo kwa iye sanaphwanye lamulo lililonse la dziko lino. A Kaiyatsa anaonjezera kunena kuti zomwe apolisi akanachita n'kumulangiza womangidwayo zokhudza malire a ufulu wake. Iyeyu anapempha kuti malamulo omangana kamba ka kulankhula zakukhosi kudzera pa masamba a Intaneti aunikedwenso, popeza anthu a ndale akumagwiritsa ntchito malamulowa pofuna kuopseza anthu kuti asamadzudzule ngati zinthu zisakuyenda bwino. ngati mmene zilili panopa ku Malawi kuno. Iyeyu anatinso mu zaka ziwiri zokha zomwe boma la a Chakwera likulamulira dziko lino, anthu okwana khumi ndi asanu 15 amangidwa kamba kodzudzula boma ndi kulephera kwake. Ena mwa anthuwa ndi mkulu wina yemwe amalemba nkhani zake pa tsamba la pa Facebook. A Joshua Chisa Mbele nawo a Billy Banda yemwe ndi mkulu wa bungwe linanso lomenyera ufulu wachibadwidwe m'dziko muno la Malawi Watch anati apolisi pano ndi chowopsezera cha anthu andale pomwe akumawagwiritsa ntchito powateteza andalewa kuti anthu asamadzudzule zomwe akuona kuti akuphinjidwa. Iwowa anapempha apolisi Komanso President a Lazarus Chakwera kunena kuti akanatengera chitsanzo cha mtsogoleri wakale a Peter Mutharika omwe amadzudzulidwa komanso kutukwanidwa ndi anthu pamene ankalamulira dziko lino. Koma iwowa sanamange munthu aliyense mu zaka zisanu ndi chimodzi 6 zomwe analamulira dziko lino. Komatu polankhulapo pa zakumangidwa kwa namwino wa ku Ntcheuyu, wachiwiri kwa wofalitsa nkhani wapolisi mdziko muno a Harry Namwaza anayikira kumbuyo kumangidwa kwa mkuluyu ponena kuti mkuluyu anaphwanya malamulo a dziko lino mukulankhula kwawo iwowo anati munthu sangakhale kuti akukondwa ndi ufulu wolankhula zakukhosi nkumachita kuti nthawi yomweyo akuphwanyanso ufulu wa munthu wina Kwa iyeyu anati, Ufulu uliwonse umayenera uziyendera limodzi ndi udindo. Kotero zomwe anachita namwinoyu ponyoza President a Lazarus Chakwera pamodzi ndi akazi awo a Monica Chakwera ndi mulandu ndithu. Namwinoyu panopa anatuluka pa belo ndipo akudikira tsiku loti akalowe ku bwalo la milandu komwe akayambe kumuzenga pa kulakwa kwake. Namwinoyu ngati angapezeke wolakwa pa mlanduwu, iyeyo malingana ndi lamulo akuyenera kupatsidwa chilango chokhala ku ndende zaka zokwana zisanu komanso kulipiritsidwa chindapusa cha ndalama zokwana 2.3 miliyoni Malawi Kwacha.